nke e chiri Nazaret nkụzi m n'ụbọchị nke taa maka ndị ndị a na-eme bizines onye ọbụla na-ego ihe kredit bunye m na m ga-akwụ ụgwọ gee ntị ka m kọọrọ gị ihe ị marọ ọ ka mma na ị nwere 5000 na ị goro ahịa 5000 gorie na ị lalụ ụla i nweta more gain than na ị goro ahịa 20,000 kredit ị na ị ya-arahụ ụra ihe niile ị na-eme bido daba ife bido sibere gị ike ọ fịazia gị arụ ịkwụ ụgwọ ngwa ahịa i butere o nwere ife unu amalọ m chọrọ ịgwa gị ọtụtụ ndị mmadụ ndị ị kpọrọ ndị ọyị gị ya kọstọma ị yọọ ya sị na bunyere ya afịa kredit mgbe ị bunyere ya afịa kredit ọ sị gị no problem onye ọbụla ego ọbụla ị ga-enye gị nye mgbe ị kwụziri ya ụgwọ obere ego ahụ ị ya-enye ya as deposit ị goo afịa 100,000 i nye ya 20 50,000 sị ya ị bịa ahịa ọzọ ka ị kwụchie ya mara ụdị ndị ị na-ego ahịa kredit ụdị ndị ma nwanne m nwoke Uchenna Eze Nwokoro Odinga Chukwudị Nwadike na ndị otu ha na nwoke a na-ele ọgwụ na Facebook a na-akpọ Husband Material Valentine Ikegbunam buru ibu na-ele ọgwụ na-enye ndị mmadụ poison ụmụ nwaanyị eme ha na-achọ ihe na-eme ha ma ọ bụ ha na-eme onwe ha ndị ọ ga-abụ e nye gị ihe kredit e were afa gị kwe ekpe e jiri enweta gị kedozie gị ya na-eji eji ma na-ana ana ife ana-esiri gị ike ị na-achọ ife na-eme gị ị ga-ama n'ebe ị goro ife kredit ị ga-ama n'ebe ebe ị na-achọ ka mmadụ nyere gị aka ọ bịa mezie ife ọbụla ị na-emetezi ọ na-abịara ha wee jiri akara aka gị na-shine anarụ ife ọma na-abịara gị ihe a na-esiri gị ike many people na-eme ya n'ime ahịa ha bunye gị ahịa kredit i chee na ha fụrụ gị n'anya ị ha ama na ha si na ya wee na-adọrọ ife ị nwere ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-eme biznes ọ bụ na onye ọbụla na ọ bụrọ onye ọbụla na-asụchara gị ọchị na-ebunye gị ahịa kredit fụrụ gị n'anya ụfọdụ bụ ife i nwere ka ha na-anarụ gị o were afa gị o je tọma na arụsị kechie gị ụfọdụ ebi kredit wee kechie ka ị ghara ịzụ ahịa ebe ọzọ ọ bịa sị na ọkwa ọ na-ebi kredit mana ife ada agara gị ọfụma o mee ka ị ga adụzi fri ime ife ọbụla ịzụ afịa ebe ọbụla ị chọrọ ịzụ afịa maka na o kedogo gị the best way bụ ijide ego ọbụla i ji zụrụ ahịa onye chukwu ya agọzi ya agọzi ya onye chukwu ya agọzi ka ọ ga-agọzi n'ibu ahịa kredit ruzuo nke ị nwere enwe ọ nya ka mma ka gị wee buru goro ahịa nke ị nwere nke i ji ego ya ife na-eme n'ụwa anyị mara too much and ọ nya bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-emezi kịta onye ha lesịrị ahịa bunye ya kredit wee were afa ya je kechie na arụsị je na-ata ya winch o nwee ife ya na-aga aga mgbe ị nọteziri aka ịkwụzi ụgwọ esieru gị ike o bido kpọgazịa gị ọ mabụ ihe o mere uchenna mụ na ya bi ama m ife niile agwara m ya sị ya ihe ị na-eme ka gịnị ị ya enweta na ya ọ bụrụ ihe niile asụ mgbe ọ na-agba maka na o nwere ihe ọ na-eme m na-asọpọtụ ya maka na ehetiri m ihe ọjọọ adị m alaik onye na-emegide mmadụ adị m alaik onye bụ sọ nke ya ka ọ ma ọ bịa na ọ n'ime ya na njikwu na ndị a niile bụ n'ụka ka ha narụ ife ebe ha na-ekpe ekpere ya nwa na ha nọ na-egbusisi ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ n'iyi ụfọdụ eje na-akwụ ụdọ maka ihe ha ji ndị ahụ emegasị maka ka ha si wee kechie ndị ahụ mee ndị ahụ anya na-agbagharị ya mekọta ha o nwee ike je daa mmiri o nwee ike je kwụ ụdọ nwụọ ebe ọ na-eche sị na ha mecha na ọ ga-adị ha na mma ife onye meta ka ọ ya eji isi ya buru ife ọbụna ị na-eme uche gị dị ya ọ bụ na i jiri ego zụrụ ahịa nke i ji ego ya ka ị na-arahụ ụla ka ife i nwere zuoro gị